stand up riamh ina shaol agus tá sé saghas ait gan gan mic, cheap mé go mbeadh mic you know so you know mothaíonn sé cosúil le le show and tell an cuimhin libh clearly is cuimhin libh is cuimhin libh show and tell chuaigh sibh chuig mbunscoil well ní dheachaigh tú chuig mbunscoil is as Tír Chonaill thú but eh i mo bhunscoil actually chuaigh mise chuig mbunscoil shit i gContae na Mí eh agus rinne muid Show and Tell gach uile seachtain. Gach uile seachtain ar feadh ocht mbliana bhí orainn Show and Tell a dhéanamh. Anois, níl fhios agam fúibh, ach nuair a bhí mise sé mbliana d'aois, ocht mbliana d'aois, even deich mbliana d'aois, ní raibh an t-uafás ag tarlú i mo shaol. Ní raibh mise in ann rud éigin suimiúil a cheapadh chuile sheachtain chun just you know, seasamh os comhair rang agus insint dhóibh faoi. Ní raibh tarlú ag fuckin tada dhom! Ach, ag an am céanna, níl 'fhios a'm cé chaoi ach bhí daoine eile i mo rang agus bhí just saolta craiceáilte acu. Bhí siad i gcónaí ag déanamh rudaí, you know, bhí, bhí siad ag goil ar laethanta saoire, bhí uirlisí ceoil a fhoghlaim acu, bhí cairde acu, so bhí siadsan in ann just caint is caint os comhair chuile dhuine eile agus bhí mise just in ann just ag breathnú orthu being like, Jesus Christ, pfft. Ba bhreá liom é sin a dhéanamh. Ach domsa, bhí ormsa just leabhar a thógáil isteach chuile sheachtain. Seo an leabhar miss a léigh mé an tseachtain seo. Agus cén leabhar é sin a Dhonncha? Seo leabhar faoi wizards agus téann siad chuig scoil wizardaí agus Nach ndearna tusa an leabhar céanna an tseachtain seo caite? No miss actually b'shin Chamber of Secrets agus seo seo actually Prisoner of Azkaban so and she was like Donncha caithfidh tusa rud difriúil a dhéanamh I was like well téann fucking James Hayden chuig Lapland chuile focain bliain agus faigheann seisean focain griangraf le Daidí na Nollag agus ceapann chuile dhuine go bhfuil sé sin comh suimiúil, like bhí sé suimiúil an céad bhliain agus an dara bhliain ach anois tá muid sa sa ceathrú rang, tá 'fhios a'm go bhfuil aithne aige ar Daidí na Nollag, okay, tá 'fhios a'm but you know níor thaitin sé sin léi, ní raibh sí sásta liomsa, bhí ormsa plean nua a dhéanamh so ar an lá sin, bheartaigh mé go raibh mise chun an bua a bheith a'm i Show and Tell. Bheadh mise mar buaiteoir Show and Tell. Ach tógfaidh sé tamaillín. Mar, níl 'fhios a'm, an bhfuil éinne agaibh, an bhfuil 'fhios agaibh faoi an seó teilifíse a bhí ann like, 2003, 2004, Jackie Chan? Éinne? Woo! Fuckin' sin an t-uafás daoine. Níor cheap mé go mbeadh. aithne ag Hugh ar an tseó sin. Jackie Chan an cartún! Yeah! Agus bhí Jackie Chan agus a chlann ar fad ag dul timpeall na háite ag iarraidh na talismans a bhailiú. Bhí like bhí like cumhacht ag na talismans, bhí bhí siad ar fad magic. So you know dá mbeadh an talisman moncaí a'at, bheifeá in ann like léim really ard agus you know idir crainn agus dá mbeadh an an ceann nathair a'at bheadh tú in ann like d'fhéadfadh tú really sleamhain a bheith like chomh slippery you know what I mean agus rudaí mar sin agus ag an am céanna tháinig siad amach le magazine